nwaanyị m ka jide ego bụ nwaanyị nwaanyị ka m jide ego bụ nwoke Ewee, kedu ihe i ji wee kwuo ka mana ka tichiftara ya petere gị ya sara gị anyị makwa nke a nna ịnụ nwaanyị ịnụ nwaanyị ka gị jide ego the love amandị there Like, you need them cover many options. ndewo ndewo biko ị kwenyere n'ịlụ

ọ ga-enwe mpako okay and that respect amandị there yeah cos ọ ga-efili na ihe ahụ ị ga-eme ya ị ga-emewu ya na ọ ga-emewu ihe onwe ya you understand ba so ịnụ nwaanyị ka gị jide ego the love amandị there like that thing you need ihe ahụ ị chọrọ na your family amandị there at all cos ọ ga na-eme ihe dị ya n'uche ihe ga-adị ya n'uche bụ highest ọ sị m nawa I go go my papa house maka na o ji ego maka na ahụ eji mee ọ ma njedị be daddy ọ ga- ọ ga-agawa be nke ya and to some girls ga-achọ ka ị- ka ị hafụ ibu dị na be gị ka ị- a ga-achọ ka ị bịa biri with ha wa you get ee eh, maka na enwego be nke ha ehe she she feels like she can control you anytime she wants you get so m ma anụ nwaanyị ka m jide ego ọ dị mma daalụ ndewo nne ndewo ndewo biko ị ga-ahọrọ nwoke ka gị jide ego ka ọ bụ nwoke ị ka jide ego kedu nke ị ga-ahọ nke ka m jide ego kedu ihe mere o ji bụrụ nke ka gị jide ego maka na ọ na-adị mma nwoke ijide ego so that ọ na support so that ọ na support gị in uh, some certain certain things and uh, respect is better ọ na-aka mma like nwaanyị na respect nwoke ka ya jide ego more than nke nwaanyị yes Are you serious?
mana eche m na otu ị bụ nwaanyị na ị ga-ahọrọ gị nwa ịka jide ego karịa nwoke ka ị nwee ike na-akpanye ya n'abụ na-eme ya etu masịrị gị mba ọ dịrọ mma na m
ọ dịrọ mma na ya ọ dị ọ dị mma daalụ ị ga-ahọrọ ịlụ nwaanyị ka gị jide ego ka ọ bụ nwaanyị ị ka jide ego kedu nke bụ uche gị

ọ dị mma daalụ nna ndewo ndewo biko ị ga-ahọrọ ịlụ nwaanyị ka gị jide ego ka nwaanyị ị ka jide ego
nwaanyị ka jide ego ka m ga-eji na nwaanyị ka m jide ego kedu ihe mere o ji bụrụ nwaanyị ị ka jide ego ị na-agwa ya okwu ọ na-ege ntị na-aghọta ọ bụrụ ị ma na ọ bụ ndị ọ ga-abụ na like ha rizine

ọ bụghị onye nke ọ ga-abịa nọrọ kpa gị n'abụ jiri gị naa ebe ọbụla masịrị ya ọ dị mma na nwa daalụ nne ndewo ndewo biko ị ga-ahọrọ ịlụ nwoke ka gị jide ego ka ọ bụ nwoke ị ka jide ego m ga-ahọrọ ịlụ nwoke ka m jide ego kedu ihe mere iji kwuo otu a m ga-ahọrọ nwoke ka m jide ego maka na nkwanye ugwu m ga-aka na-akwanyere ya ugwu maka m jikarịa ya jide ego o nwerọ onye m ga-eji ya wee kpọrọ hmm.
ya bụ ị ga na-eme ya otu ọbụla masịrị gị ọ nakata ichepụtara ya petere gị ya sara gị ịmakwa nke a na because all is a form of no more and they provide for the family for everything so m ga-anụ ya akọ ka m jide ego mana anyị jidekwa equal money owelọkwa daalụ nna ndewo ndewo ị ga-alụ nwaanyị ka gị jide ego ka ọ bụ nwaanyị ị ka jide ego kedu nke ị ga-eme m ga-alụ nwaanyị m ka jide ego maka gịnị mere o ji bụrụ nwaanyị ị ka jide ego nwaanyị m ka jide ego bụ nwaanyị nwaanyị ka m jide ego bụ nwoke ewee kedu i ji wee kwuo ka nwaanyị m ka jide ego m ga E- m ga na-apa ya apa ihe ọbụla ọ chọọ m ga-enye ya o nweghị ihe ọbụla ọ ga-ayọ m m na-ama nye ya ehe ọ ga- ọ ga- ọ ga na-eri ego m ahụ n'obi ọṅụ mana nwaanyị ka m jide ego ihe ndị a m ga-emeli ya ọ na-afịa ahụ before ị fụ nwaanyị ji ka nwoke jide ego na-akwanyelu nwoke ugwu ọ dị mma mana echekwa m na ị ga-ahọrọ nwaanyị ka jide ego karịa nwoke ka jide ego m sị gị na m ga-ahọrọ nwaanyị m ka jide ego ị ga-akpọ m ihe ndị ọcha na-akpọ gold digger ọgara ga-akpọ gị ndị ọcha na-akpọ gold digger ihe ndị bekee kpọ gold digger ya na ị bụ gold digger ka ị na-achịkọ abụrọ m gold digger ọ dị mma ngwa daalụ ndewo i mere nke ọma